wawatu makosana a Chithyola Bandatu amene ndi leader of opposition ku parliament komansotu paja iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka ku kasungu south constituency paja mbuyo mu ulamuliro wa chipani cha malawi congress party ndekuti no anali nduna yoyang'anira chuma ku malawi padakali panopa ndekuti atapidwa ndi polisi ya fiscal ndipo ali m'manja mwawo ndithudi. Enabe kumazafuna kuti aziwe ma details bwinobwino kuti chachitika chenicheni ndi chani ayi ndithu potengera ndi amene amawayimira amenewa ngati lawyer wawo ndekuti ndi George Jivason Kadzipatike wasimikiza kunena zoti a Chithyola Banda ndekuti analandira notice imeneyo kuti afunidwa ndi a fiscal police warrant imeneyo nde kuti a fiscal police anakaitenga ku nkukula court mu mzindatu wa Dowa umenewo posatira zimenezi nde kuti no a Chithyola Banda anapitatu ku area 6 ku maofesi a fiscal police kumene no awasunga padakali panopa pamene akuwafunsa ziwiri zitatu nkhani zokhudzana ndi mlandu umene akuwaganizira kuti anapalamula a Chithyola Banda. Of course ndiye kuti sanafotokoze bwinobwino ma details kuti mlandu wake ndi wotani komanso amene amayankhulira polisi ku Malawi ndekuti a Lael Chimtembo ndikuti ndi polisi yonse sanabwereno kudzafotokoza zifukwa zenizeni zimene no awamangira a Chithyola Banda kuti particularly mlandu wake ndi otani. Koma timadziwa kale kuti a Fiscal Police nkhani yake imakhala yokhudzana ndi ndalama komanso kuphatikiza pamenepo ndi ma business komanso ndekuti no Government finances nde tikudziwa kale kuti a Chithyola Banda anali nduna ya zachuma nde mmene zinkakhaliranso nthawi ya Congress nthawi ijayo ambiri Timaonanso bwinobwino zinthu zake mmene zimakhalira kumakhala kugawa ndalama kumachitatu anthu kuchita mpikisano kugawa ndalama timadzitsata bwino timaonanso mmene zimakhalira kunalitu makesi ambiri amene amatchulidwa okhuzana ndi ndalama mukukumbukira bwino inu kunali nkhani imene imazungulira yokhuzana ndi magalimoto kuti mwana wa a Chithyola Banda ndiye kuti ali ndi galimoto zochuluka kwambiri potengeranso ndi msinkhu wake chani zambiri zimakhala zikuyankhulidwa kuti sizima mogwirizana ndi chuma chimene anali nacho. Enatu kumazafunsa kuti kodi chuma chimenechocho anachitenga kuti? Chifukwa mmbuyomo magaye amenewa a Kongiresi asanalowe m'boma timakhala tikuwaona mmene ma status awo analili. Kuti anali ndi chuma chonsecho? Kapena anachipeza mu nthawi imeneyo analino m'boma? So anthu ankayembekezera kunena zoona kuti tsiku lina lake ndithudi lidzafika limeneno a Chithyola Banda adzaitanidwe mwina kudzafunsidwa mafunso awiri atatu ndipo tsiku limenelo ndekuti lafika padakali panopa. Akamaliza. kufufuza ndi kuti nkupita nawo kubwalo la milandu paja lawyer wawo ndi kuti a Jivason Kadzipatike ndi amene amakhala akuwaimira kumeneko komanso amene amakhala akupanga defend team ya kumeneko ku chipani cha Malawi Congress Party makamaka pa ma legal battles. Tikhala tikuipanga track nkhani imeneyo kuti ikuyenda motani. Of course ngati tinapanga notice ku parliament mmene aphungu a nyumba ya malamulo amaseka parliament kumeneko imakhalatu ikuzungulira nkhani kunena zoona kuti ena ndekuti no atengeredwa ma warrant of arrest akhala akuthiridwa unyolo apapa ndi kuti ndi zimenezi zatsimikizika kuti maunyolo aja ndithudi ayamba kuyenda. Kwa amene amachita zinthu zosemphana ndi malamulo ndithudi akumana ndi lamulo ngakhale kuti nkhani zakenso akatengedwa anthu amenewa zikumaoneka kuti sizimazaoneka mutu wake bwinobwino. Kaya chifukwa choti ndi anthu andale awa chani nkhani zake zimathera kwake tsogolo lake silimaoneka bwinobwino. Pameneno munthu wamba kungoti wapalamula mlandu. alese ngati waba nkhuku chani sizumachitaso kutenga nthawi yayitali umapeza kuti kanthawi kochepa apita nawe nde kuti kubwalo lamilandu kuchoka kumeneko nde kuti akugamula kuti ukakhale ku ndende zosachedwaso koma makosana amenewa nde kuti kumakhala zunguli zunguli kulowera uku kulowera uku akatero apasa belo chani nkhani zakeso kungozizira mosaziwikaso bwino bwino kuti kodi zathera kuti. Tikasatiranso bwinobwino m'mbuyomu pameneno achinyamata a chipani cha Malawi Congress Party anadzakumana ndi mtsogoleri wawo ku headquarters ya chipani chimenechi a Dr Lazarus Chakwera, kumeneko ndekuti Ababa Steve Malondera anadzayankhula zonena kuti achinyamata komanso ena ndi ena akuluakulu a ku chipani cha Malawi Congress Party akumangidwa mosatsata malamulo nde iwo sakulola zimenezo ndipo atapita ku parliament anakadzafotokozanso nkhani yomweyo kuuza aboma kuti Kuli mphekesera zokhudzana ndi ma warrant of arrest zimene a boma atenga ndi cholinga choti amange ena mwa akuluakulu a ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Nde iwowo ku chipani chimenecho amanena kuti akuti samaopa ndi zimene a boma amachita zokhudzanano ndi nkhani za ma warrant of arrest zimenezo and then potsatira zimenezo, Tinaona kuti kumbali ya boma nde kuti a Joseph Mwanamveka omwe ndi nduna ya zachuma anazayima kuwayankhatu a Steve Malondera nkuwafotokozera kunena zoona kuti iwowo akamanena zoona kuti afuna kumanga anthu nde kutino ali ndi maumboni chifukwa amatsatira bwinobwino nkhani yokhuzana ndi ndalama mmene zimayendera kuchoka ku account number 1 kumapita nde kutino ku ma bank ena from ma bank ena kumaonanso kuti zimapangidwa forward kumapitanso ku ma bank ena mpakana kukafika ma end point kumeneno anthu amene amapanga withdraw ndalama zimenezo ma footage ma file china chilichonse anali nawo bwinobwino nde a steve malondera asamayankhule mokalasira anzawo moto kusonyeza zoti kuyankhula kwa steve baba malondera mwina iwowo pa ndandanda umenewo panalibe chifukwa chake amayankhula molimba mtima choncho komanso kuyankha kwa a Joseph Mwanamveka kunalinso umboni woti mwina a Steve Malonderawo nde kuti panalibe pa ndandanda umenewo. Nde of course taonapo ma cases ambiri okhuzana ndi akuluakulu a ku chipani cha Malawi Congress Party akumangidwa komano kumapeto kwake ena umaona kuti nkhani zake zangoziziranso osaoneka mutu wake kuti zathera pati. Recently taonapo kuti ena mwa akuluakulu ku chipani cha Malawi Congress Party anamangidwapo ngati a Sosten Gwengwe, a Colleen Zamba komanso a Sam Kawale nkhani yokhuzana ndi. deal ya fertilizer ujayo amene anapanga deal ndi East Bridge Estate ameneyo ndalama zake zinali around 200 billion and magaya amenewa ndekuti padakali panopa ali pa bero nde paja kunalinso kesi mbuyomo ya Chithyola Banda kubwalo la milandu pameneno apolisi ankafuna kuti akachite kafukufuku wokhuzana ndi fertilizer amene anabedwa ku famu ya boma pamene kongilesi imalamulira nde fetereza ameneyo amafuna akafufuze ku farm ya Chithyola Banda ku Kasungu imene imaziwika kuti Namuleri nde posatira zimenezi tinaona kuti panali pa 15 December 2025 a Chithyola Banda anagwirisa ntchito lawyer wawo a Jivason Kadzipatike kuthamangiratu ku bwalo la milandu kukatenga injunction kulesa apolisi kuti asapite ku farm ya Chithyola Banda. Kuchoka pamenepo ndikuti panali pa 16 December 2025 anapanga set kuti no kuzakhale interparty hearing ndipo hearing imeneyo inazachitika pa 19 December 2025 pameneno mbali zonse ya boma komanso mbali ya Chithyola Banda mosogozedwa ndi a George Jivason Kadzipatike anakhala akukakambilana kumene kubwalo la milandu kumeneno ambali ya boma amazafotokoza kunena zoti ngati mbali imodzi yochita kafukufuku amangoyenera kupita kwa a Chithyola Banda ku famu yawo kufufuza nkhani yokhuzana ndi fetereza ameneyo ameneno amangoti anachoka ku farm ya boma sanapange specify. A Jivason Kadzipatike ndi timu yawo kumeneko kuimira a Chithyola Banda ankazanena zoona kuti apereke ma batch number amene afuna kuti a bomawo akachite kafukufuku kumeneko chifukwa fetereza analiko komano akuti anagulidwa mwa ndondomeko bwinobwino osati anatengedwa ku farm ya boma nde zimaoneka kuti ambali ya boma sanapitirize nkhaniyi makamaka kuti sanabwerese maumboni amene a mbali ya Chithyola Banda amafuna, zomwe zinapangisa zonena kuti oweruza mlandu umenewu a Precious Kondowe ayimitse chiganizo cha polisi kuti achite kafukufuku ku farm ya a Chithyola Banda pa nkhani yokhudzana ndi fetereza ameneyu. Nde apa ndipameneno ikubwera nkhani imeneyi kuti awatapa a Fiscal Police. Nde kaya anasokoneza ndalama za boma, nanga si anali ku mphika kwa ndalama nthawi imene ija? Ndi mmenenso tafotokozera kale kuti kumakhala kulimbana nkhani yooneka kuti wandalama ndani kuti agawe ndalama kwa ma delegates nthawi imene ija. akulimbirana maudindo ku convention, zina kumachita kugwidwa nazo pa airport kufuna kuti azikwera ndege kumapita kaya ndi kummwera uku kaya nde pameneno case ya Chimwendo Banda nde simadziwika kuti inathera potani ayi, mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera tikhala tikuipanga track nkhani imeneyi kuti iyenda motani, ikathera motani, ngati akapezeke ndi mlandu zonsezo ndekuti zikathera pa bwalo la milandu ngati akapezekenso kuti ndiosalakwa ndekuti akapeza zoti bwalo la milandu lapanganso clear kumeneko nde paja mawu amene amabwera amanena zoona kuti amamangidwa pa zifukwa za ndale kuchokera kumbali imene ya chipani cha Malawi Congress Party nde mmene zingakhalire tibwera kuzafotokoza bwinobwino nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tinena zoona kuti a Chithyola Banda amene lero ndi leader of opposition atapidwa ndi fiscal police komano ma details a mulandu wake ndekuti polisiyo sinabwere kuzafotokoza. Ngati maganizo amenewo alipo titha kufotokoza ku comment section koma molemekezaso maganizo a anzathu. Usaiwale kupanga like video imeneyi komaso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.